Ọ Igbo bụ Igbo Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu nke echi nyazele tata bụ afịa nkwọ bụrụ ụka nkwọ na afịa Igbo ọ nnukwu afịa ka ọ bụ n'anị Igbo a sị m ya maara unu mma ahụ na tata bụ nkwọ na nkwọ ya-akwọtara anyị ihe ọma

anyị sị na omenaanị Igbo ga-adị ee ihe anyị ji ebe tata bụ na o nwere onye jụrụ anyị ajụjụ onye na-ajụ Nwabunie sị kedu ife bụ arụsị wee sị ka anyị lụtụkene aka na nya bụ ihe tata na mbụ ka anyị kọwagodu ihe bụ igbo na ebe igbo gbado ụkwụ ị bịa n'anị igbo igbo gbadokarị ụkwụ na iwu ndị nna nna anyị ha debe igbo na-enwe mmụọ n'ọkwa n'ọkwa e ji akwado ihe bụrụ gboo nke ọbụna nwere ọrụ ọ na-alụ na ihe mere o ji wee dị ọmụmaatụ ị bịa n'ezinụnọ dị iche iche e nwere mmụọ dị ka arọbịnagụ e nwere akwari ọmụmụ nke onye ọbụna ma ka anyị sigodu na nke ahụ arọbịnagụ bụ mmụọ e debe ka ebe ka ọ- ọ chebe ngwuru arọbịnagụ bụ mmụọ na-eche ngwuru agaba agaba karịa anaba anaba karịa akwari ọmụmụ bụ mmụọ e debe maka nwa onye ime na-esiri ike onye ihe na-esiri ike o jee na akwari ọmụmụ mee omenaanị etu e si eme ya ya bụ onye adị ime mụọ nwa ọ bụrụ ihe akwari ọmụ na-arụ ọ iwu ndị nna nna anyị ha debere anyị e nwegasịrị ọtụtụ mmụọ dị iche iche e ji wee debere anyị iwu wee kwuo na obodo ada egbu eke na onye ọbụna gburu eke na obodo ahụ emego arụ anị na ọ bụrụ na o mere nya bụ ihe na mmụọ ga-egbu ya mmụọ ahụ e debere maka iwu a ka e ji edebe ya bụ mmụọ ọ nyanwa bụ na igbo enwekwanụ ihe a na-akpọ arụsị na ihe igbo nwere bụ arụ kwụsị maka ịna mmadụ n'iyi ọ nyanwa bụ nke a tụgharị tata wee na-akpọzi ya arụsị iyi ọ arụ kwụsị maka ịna mmadụ n'iyi maka na ihe ọjọọ nwere mgbe ọ karịrị e wee nwebe mmụọ dị iche iche e ji eyi ndị mmadụ egwu ya abụghị ọ bụghị ana na i mee ihe na-abụhọ na ikwesị mmụọ egbuo ghu ọ nyanwa bụ uru ọ ba mana a bịazi taa nụ ọtụtụ ndị mmadụ gasịrị mba wee jee bukọtasị ihe dị iche iche o wee na-alụ ọrụ ọ rụkatazịa mgbe onye ahụ nọ onye a sere ha n'isi ozugbo o nwezi onye ma etu esi edozi ya bụ mmụọ o wee kpaba ike mebibe ihe a sị na mmụọ na-emebi ihe mmụọ igbo nwe adịghị emebi ihe mmụọ igbo debe igbo debe mmụọ dị iche iche ka e wee na-eme ihe maka ndị bụ ndị ọjọọ maka na e nwere ndị bụ ndị ọjọọ eji mmụọ eyi egwu ekwuo na onye ọbụla mehie ihe a na mmụọ ya egbugo ya, na onye ọbụla gbuo nwanne ya na mmụọ ya egbugo ya. e wee kanya bụ iwu ndị gboo ji mmụọ debe ya bụ ndị ajọ obi ga na-egbu ụmụnne ha ọ wee bụrụ ya bụ na mmụọ igbo debe edebe ya bụ mmụọ maka ihe dị mkpa ọ bụrọ mmụọ eji ama aka ọ bụrọ mmụọ eji emegide mmadụ ma ọ mmụọ mmadụ ji emegide nwanne ya ọ bụ anyị bụ ndị ọgbara ọfụụ ndị ọkachamara bụ ndị ji ebukọtaba ihe ekwensu ọnya ekwensu na-edebe na ngwuru mana matakwa amata na ngwuru ọbụla eme ihe gboori nne na ya na ihe ọkpụkpa na-adị na ya maka gụba onye jee na mba dị na-ebukọtasị na-adọba ị na-emekwa ị na-elota ụkụta azụ gị maka na achọọ gị afụlọ kedu ka ụmụazị a ga-adị igbo ndị ọma na-ege ntị ihe anyị ji wee kọwaa ihe a tata bụ ka anyị mara ihe bụ ihe anyị na-akpọ arụsị bụ arụ kwụsị mara ihe abụghọ na nke ebukọtasị ebukọtasị mmụọ igbo na-edebe bụ arụ kwụsị maka ịna mmadụ n'iyi

asị na onye gbuo eke n'obodo anaghị egbu eke mmụọ ewere ya onye ọbụla sị na ya achọghọ ka mmụọ were ya onye ọbụla naa azụ ọ wee bụrụ ya bụ na mmụọ igbo debe nwere ebumnobi eji debe ya bụ ihe n'igbo gbado karịa ụkwụ na iwu ndị nna nna ha debere anyị ka anyị na-ebunye aja na ya na-eme ka ọ hapụ ifu igbo ndị ọma na-ege ntị a sị m na na ọ ga-adịkwa na anyị mma tata bụ nkwọ nke echi ya zere ebe ọ bụla onye ahụ nọ na tata bụ ụka nkwọ ya amara anyị mma ọ nwabunia na abatete na-ekwu echefukwana echefukwana ịdị na-efollow anyị na-eshare na-atụsa ka ndị ọzọ nụ ka igbo wee dị mma maka na nkwenye anyị bụ na omenala igbo ga-adị omenala igbo ama naa maka na ofu nwoke ka a jụrụ okwu sị ya kedu ihe mere na ị marọ asụ bekee n'akwụkwọ niile ị gụ ọ sị na ya na-asụ bekee etu ndị bekee si asụ asụsụ anyị na etu a ka ya nwa si asụ bekee na ya ya bụ champion n'ọnụ oyibo be mmadụ n'ilu na anya na igbo bụ igbo ngwa ka o mesie